Uwe ezu oke. Etu ọbụla ị hụrụ onwe gị n'ụwa, ma ị toro ogologo ma ị dị mkpụmkpụ, ma ị buru ibu ma ị tara ahụ, ma ị nwere ego maọbụ na ị nweghị ego, otu ọbụla ị dị, ju gị anya. N'otu obodo a na-akpọ Ụmụokwe, e nwere otu nwa agbọghọbịa mara mma aha ya bụ Adaeze. Adaeze na-ahụta onwe ya dịka onye amaghị mma, dịka onye enweghị ihe a maara ya n'ihe ọ ma eme. Oge ụfọdụ, ọ bịakwuru n'ihu enyo ya nọ na be ha. Ọ na-ajụ onwe ya, na-asị na ya amaghị mma ka Obiọma, na ya etoghị ogologo ka Ụkamaka, na ya enweghị ahụ na-akwọ mọrọmọrọ ka Ụlọma. ọ bụ ihe a ka ọ na-ekwu n'ihu enyo ya na be ha o kwukatara ihe a ihe a gbara nne ya gharị o ruo otu ụbọchị nne ya a na-agwa ya sị ya na ọ bụghị ihe e ji mara nwaanyị bụ mma ya na ihe e jikwa mara nwaanyị bụ agwa ya na ihe Chineke kụnyere ya n'ime bụ mkpụrụ ọ ga-amịpụta gosi ụwa ma gosikwa ụwa ihe ọ maara eme ma ọ bụ ihe e ji mara ya ọ na-abụ a sị Adaeze soro gbaa egwu n'emume iri ji ọhụrụ ndị obodo ha na-akwado. Adaeze asị na ya agaghị agbanwu egwu na ya enweghị ogologo ụkwụ ka ndị ọzọ iji gbaa ya bụ egwu. Nne ya na-agwakwa ya sị ya na ọ bụghị ogologo ụkwụ ka e ji ama nwaanyị, na ihe e ji ama nwaanyị bụkwazị agwa ya. Adaeze na-ahụta onwe ya dịka onye na-amaghị mma, onye na-enweghị ihe ọ maara eme. Oge ọbụla, ọ na-akatọ onwe ya, na-ekwu ajọ okwu banyere ndụ ya. O rukwara otu ụbọchị, a sị na a na-eme emume n'obodo e tinyere emume na obodo Ụmụokwe wee sị na nwaanyị ọbụla mara esi ihe bụ onye nke siri ofe ya ka ọ tọọ ụtọ bụ onye a ga-ahụta dịka onye makasịrị mma na ya bụ obodo nne Adaeze gwakwara ya ka o soro na ya bụ nnwale na ya bụ asọmpi ma Adaeze sịrị na ya agaghị eme na ya amaghị esi Ụbọchị ahụ rukwere, Adaeze pụtara soro sie ya bụ ofe. O sikwara ofe olugbo ọ maara esi nke ọma. O bupụtara ya n'ihu ọha nke mere na onye ọbụla riri ya bụ ofe, onye ọbụla na-atabi aka, na-amịchasị aka na-asị na ofe nke a atọgbu onwe ya. Ọ bụ ya mere otu nwoke n'ebe ahụ ji wee sị na ọ bụghị ihe e ji mara nwaanyị bụ mma ya, na nwaanyị ọbụla menwuru were ihe o nwere mepụta gosi ọha ihe ya maara eme na ọ bụ nwaanyị ahụ bụ ihe makasịrị mma bido ụbọchị ahụ gawa Adaeze malitere ịhụta onwe ya na abụghị naanị na ya amaghị mma na ya nwekwara ihe ya maara eme dịka isi nri na ya maara esi nri ọbụlagodi ofe onugbu ahụ o siri gosi ọha na ya maara esi ọ na-abụ Ụtụtụ ọbụla o ji ikute mmiri, ọ bịa kwụrụ n'ihu enyo ya, ọ na-etu onwe ya aha na ya abụghịzi onye toro ogologo, na ya abụghịkwa onye dị mkpụmkpụ, mana ya bụkwa Adaeze, bụ onye maara esi nri. O bidoro ụbọchị ahụ were isi nri, isi ofe onugbo. akasi onwe ya obi n'ihi na Adaeze achọpụtala na ọbụlagodi na ya etoghị ogologo na ya adịghị mkpụmkpụ na ya ebughị ibu na ya makwara ka esi esi nri o bidoro chọpụtawa ihe dị mma n'ahụ ya bido ụbọchị ahụ nwoke ahụ kwuru na ya bụ Adaeze maara ka esi esi nri ọ bụ ya kpatara etu ọbụla ị hụkwara onwe gị n'ụwa ya ju gị afọ emekwala na mmadụ mere elekwana na Chinwe yi akwa garara ọnụ ma ọ bụ na Okeke toro ogologo. Otu ọbụla ị hụrụ onwe gị ju gị anya. Ndewonu.